n'ịga n'ihu n'iwepụtara unu ihe ndị anyị hụgasịrị na njem anyị gara n'obodo Igbo Ukwu nke dị n'Anambra steeti anyị gara ebe a anyị na-ekiri ugbu a ebe a ka a na-akpọ Obu Igbo Obu Igbo ahụ pụtara na ndị Igbo Ukwu kwenyere na ọtụtụ ndị ọzọkwa bụ ndị akọwagoro kwetaranụ na ebe a bụ ebe onye izizi bụ onye mụtara ndị Igbo bi mgbe ọ dị ndụ ya ka eji kpụọ ihe a ya ka eji wepụtagasị ọtụtụ ihe dị iche iche um, anyị ga-ezutakwa ichie Okafọụzụ ka anyị na-ekparịa ụka ka ọ kọwatara anyị ihe gbasara ebe a mata na abụghị na um, anyị na-asị na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị uh, anyị mara na ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwe ihe ha nwere ike ikwu maka ya mana ebe a dịka anyị nụrụ ka igbo bidoro nnọọ na mmemme anyị nke ụbọchị tata ka anyị gaa n'ihu Opurobios Igwe Ejenga biko ebee ka anyị nọ ee anyị nọ n'obi igbo ebe izi mmadụ biri n'ana igbo ịma na okwu gị a ga-agbagwoju ọtụtụ ndị mmadụ anya kọwatụrụ anyị ebe a ka igbo bidoro nna anyị igbo bụ ebe a ka o biri ebe a ka o biri ebe a ka afụdobere ya n'ime ụlọ ọ nwụha anwụ ebe anyị kọtara n'ime na n'isi ya ebe nụ dị ka ngidi ebe a ka ndị gboo sị ha fụdobere ya na nwunye ya gara ibutere ya nni bịazi ọ fụọzi ya anya ma n'afọ mana n'ọnwa septemba ndị be anyị na-akpọ ya em, emechaa ọnwa ịgwa nsị ọnwa na-eso ịgwa nsị ee nkọwa ọ bụ na igbo si n'ofu ebe na ofu onye mụrụ igbo ofu onye ọ bụ ya na anyị ji aza n'ụmụ igbo igbo niile si ofu ọ bụrụ anyị abụghị ọ bụrụ na igbo abụghị ofu onye anyị ihe na-aza ụmụ igbo anyị aka na-aza sọ ndị igbo hmm. asị na ndị igbo bụ nna anyị nna anyị igbo ebe a dị ka o doruru anya ebe a bụ ebe a bụ ebe a dị n'ụmụdege dị na igbo ukwu dị na Aguata dị na Anambra dị n'ime Naijiria ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo si na si na n'Igbo ukwu ndị Igbo niile si n'Igbo ukwu Igbo ukwu ka ebido inekwu anya ihe ọkpụ egwute n'ana Igbo na Igbo ukwu ka egwutere na mgbago ugwu ebe ni inekwu anya asụsụ anyị asụsụ anyị bụ Igbo Igbo zuru ezu inekwu anya n'afa anyị afa anyị bụ Igbo ọ 1946 ka etinyere ukwu na ọ bụrụ Igbo ukwu anyị na-azabu igbo eri ụwa mgbe ndị ọcha bịara ebe a 1940 1920 1930 igbo ka a na-edere anyị Catholic Mission igbo St Paul Catholic Mission igbo Eh, na ọ bụ na inekwu anya bell ahụ n'ụnọ ụka dị na Lady of Fatima ife edere ya bụ Mission Bell eh, St Paul's Our Lady of Fatima eh, Bell na Igbo a rụ ya na Italy eh, so i nee anya ị fụ na ihe niile dị na adreesị ndị ọcha ji mara anyị ebe a bụ Igbo n'ọnụ ọka a na-arụzi ọrụ o nwee onye ọcha na ugwu ọkpụ na agụ ndị be anyị na-ede Igbo ndị ọcha na-apịa ha ịta ndị be anyị sịzie ka anyị tinyezie ihe na ya ka o welu gosizie na ọ dị iche na Igbo nke anyị na- na na anyị nwa bụ Igbo Ukwu na anyị ka anyị dozi- ka anyị tinyeziwe ukwu na ya ọ ghara ebe nwa bịazie na-ajụ ya obodo ọ sị gị na ya bụ Igbo ọ dịka ọ na-aghọrọ gị aghụghọ ma ọ bụ na ọ na-aghalụ gị asị Ee, a na-enwe ohere ụmụ dịka ụmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na-abịa ebe a dị agha ịbịa ụmụ akwụkwọ na-abịa ebe a ndị Abịa State ndị ụmụ akwụkwọ si Federal Government College Ụmụahịa bịaga ebe a Federal Government King's College Lagos abịagokwu ebe a ndị em kedụ afa ya em Federal Government College na Adamawa abịagokwu ebe a ndị na-abịa ebe a hiri nne ma ndị ọcha ma ndị be anyị ma ndị ugwu ma ndị ndịda na-abịa ebe a ya na-abịa ebe a na-abịa ha na-abịa o nwee mgbe ụmụaka na-erucha ebe 60 na-eru 100 300 bịa ebe a n'obi Igbo e nwere ihe ọ na-asọ ihe ọ na-asọ bụ onye nwaanyị nọ na nsọ agaghị abanyenwu n'ime n'ime obi a nwaanyị nọ na nsọ agaghị abanyenwu onye na-egbu mmadụ agaghị abanye na ya onye na-egbu mmadụ banye ihe ọ fụrụ o were ọzọ ọ na-asọ ọbara anyị ka ga-atinye ọnụ na ya bụ okwu maka na ihe Chief Okafọuzu kwulitere kịta bụ ihe ọtụtụ ndị Igbo ga-achọ ka anyị tụpịkwuo ọnụ Eh, rukwa ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ ama mm, ekwenyebeghị ma ọ bụ amatabeghị na ekwe ebe ndị Igbo si nakwa etu Igbo si bụkọtara ofu maka na ọtụtụ ndị ọkammụta ndị prọfesọ dị iche iche onye nke a na-ekwu na e si ebe anwa ndị nke na-asị na anyị si mpaghara ugwu ụfọdụ gara si Sudan si ebe dị etu a dị etu a rute ụfọdụ ekwu na anyị si Nri ụfọdụ ekwu na anyị si ọtụtụ ebe dị iche iche Em, dịka anyị tinyere ọnụ ọ baghị uru gị nwa ịnọ na-ekwu ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụghị eziokwu sonyere anyị ọ bụrụ na ị nwere nke ị nwere ikwu maka okwu anyị wepụtara n'ụbọchị tata gbasara ebe Igbo- ebe Igbo si